don o don i b'a kɛ siyɛn kɛmɛ bida tɛ mais min bɛ k'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ wajibi bilen tɛ ka sababuya kɛ lujura bɛ se k'i sɔrɔ i bɛ se ka don dɔ bɛ kɛ i man kɛnɛ don dɔ bɛ kɛ i ka kɛnɛ don dɔ bɛ kɛ kuraji b'i la don dɔ bɛ kɛ kuraji t'i la o la i bɛ don bɛɛ i ka nɔmuru kan i k'a dɔn k'a fɔ wajibi tɛ dɔrɔn ni to ni gɛlɛya y'i sɔrɔ i bɛ dɔ bɔ a la i bɛ fɔrɔmu na don min na i bɛ caman fara a kan

ni e kɛlen don ka su waati dɔ kɛrɛnkɛrɛn k'i bɛ ala bato a la don dɔ la su i sunɔgɔla i ma se k'a kɛ kira ko ni maa min y'o dɔ kɛ walima i ma se k'a bɛɛ kɛ i ye yɔrɔ dɔ to yen fakara ahu fi ma bayina salatili fajiri a tigilamɔgɔ dugu jɛlen a y'a kalan fajiri ani selifana ni ɲɔgɔn cɛ a ko kutiba lahu ka annama kara ahu mina leyili k'a baraji bɛ sɛbɛn a tigi ye i n'a fɔ a ye wurudi in kɛ sufɛla de fɛ i y'a faamuya o bɛ mun jira k'a fɔ n'i ye wagati kɛrɛnkɛrɛn i yɛrɛ ye ka wurudili kɛ o tɛ bida ye kira yɛrɛ ye yamaruyali kɛ n'a ye sisan nka mun de ka gɛlɛn falimuhimu an yujizahu rasulu min ka gɛlɛn o de ye kira k'a daga dɔrɔn an bɛ taa kira yɛrɛ ka hadisa la hadisa min minɛna ka bɔ an ba ayisa la n'a bɛ bukari ni musilimu kɔnɔ o de ye sunna kitabu sahalenba fila ye u kɔnɔ hadisa bɛ yen an ba ayisa ko ma kana nabiyu yazidu fi ramadana a ko an kuntigi muhamadu ala ka nabi ɲuman kun ma kɛ k'a bɛ jidili kɛ sunkolo fɛ a ka nafila seliw la wala gayirihi awa hali ni sunkolo yɛrɛ tɛ don tɔw la ala ihida asara raka ka tɛmɛ raka tan ani kelen kan kira yɛrɛ ye seli waati tan ni kelen kɛrɛnkɛrɛn a yɛrɛ su o su a b'a kɛ A ye a ye nomuru k'a la wa a ma nomuru k'a la? A ye nomuru k'a la. Aa o ye dalilu dɔ ye bato bɛɛ ye bato ye. Unhun. Ni nomuru kɛra seli jɔda la. Unhun. Maa dama nafila don. Unhun. Nomuru kɛlen wurudili la. Unhun. O tɛ se ka kɛ baasi ye fewu. Hadisa wɛrɛ bɛ yen tuguni. Naamu. Min minɛna ka bɔ Ibn Abbas la. Naamu. O bɛ Sohihu Musilimu kɔnɔ. Unhun. A ko kana rasululahi yusalli minal leyili salasata asara rakati. Naamu. A ko an kuntigi Muhamadu tun bɛ su ee su o su a tun bɛ seli jɔ tan ani saba seli nin bɛɛ ye nɔmuruw kɛlen ye batow la sabula zikuru minnu bɛ i b'a sɔrɔ nafila b'a bɛɛ la dɔ bɛ i bɛ nafila jɔ fila nafila jɔ saba nafila jɔ tan ni kelen nafila jɔ bi saba ni saba dɔw yɛrɛ bɛ fɔ jɔ kɛmɛ tan ni kelen kɛ n'i y'o kɛ i k'a dɔn k'a fɔ i y'a ye kira de la o tɛ bida ye parce que f'an ka bida yɛrɛ kɔrɔ dɔn fɔlɔ bida ye mun ye fɛn kura fɛn kura o kɔrɔ fɛn min tɛ yen n'a nana kɛ o kɔrɔ ye mun ye kira ma fɛn min kɛ a n'a ka sabaw kira y'a kɛ wa a m'a kɛ kira y'a kɛ voilà an bɛna ee, khalifa umaru fana ta fɔ sisan naam umaru bin al-khattab Mhm. ale fana ta Mhm. an bɛna o lakali fal khalifatu umaru bin al-khattab naam an k'a dɔn k'a fɔ khalifa umaru bin al-khattabu naam kana yusalli 20 rak'atan fi tarawih ramadan naam Ko Umaru tun kɛla a bɛ jɔ mugan de seli sunkalo tarawiihu fɛ, Alahu akbar, su o su jɔ mugan sunkalo la, naamu, a ye dan k'a la wa a ma dan k'a la? A ye dan k'a la.
N'an ye Umaru bun Katabu to yen, ale min ye kira ka kalifa filanan ye, an bɛna Umaru bun Abudul Azizi la, naamu, ale tun bɛ jɔ bi saba ni saba de seli sunkalo tarawiihu fɛ, Alahu akbar, u ye dan k'a la wa u ma dan k'a la? U ye dan k'a la.

ni kira ka hadisa ye kira ko ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla a ko baara mun kanunen don ni baara bɛɛ ka taa alahu taala yɔrɔ o de ye baara ye mun bɛ dunbɛ hali n'a dɔgɔyala i bɛ alabato fɛn fɛn kɛ min ka di ala ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan i bɛ dunbɛ mun kan hali n'a dɔgɔyala n'a dɔgɔyala kɔrɔ hali n'a sɔrɔla i ye dan de k'a la i m'a kɛ dan caman ye voilà nin ye kira ka hadisa ye o bɛ mun jira hali n'a dɔgɔyala ne ma dan k'a la dɔgɔya n'a caya e b'o dɔn a jɔn bɛn'a fɔ ko wurudi ye bida ye n'o bɔra yen dakhala rasulu ala safiyata wa bayna yadayha kira donna a furumuso min tɔgɔ ye sofiya a y'a sɔrɔ tamarokisɛ kɛmɛ naani b'a bolo tamarokisɛ kɛmɛ naani tusabbihu bihinna a b'a la ka alahu taala kosman ni tamarokisɛ ninnu ye n'a ko subahanallahi a bɛ tamarokisɛ kelen ta n'a ko subahanallahi a bɛ kelen ta den kɛmɛ naani kɔnɔ kira donna k'a sɔrɔ ten

wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ko siyɛn dama dama baraji ka bon ka tɛmɛ depuis fajiri n'e sigilen don fo ka se tile bɔli kan tamarokisɛ kɛmɛ naani in b'i bolo i b'a la ka subahanallahi fɔ kira furumuso tun ma dan sigi a la den kɛmɛ naani ɛɛ et puis a ma fɛn de ta k'a kɛ n'a ye tamarokisɛ kɔlɔsi min b'an bolo bi mun don tamarokisɛ tɛ est ce que o ye bida ye voilà n'o bɔra yen nin kumakan in n b'a bɔyɔrɔ fɔ walasa maa kana n'a fɔ ko n ye dalilu di n m'a bɔyɔrɔ fɔ ala asbata suyuti suyuti ye suna dɔnnibagaba ye ale nin kumakan in sabati a ka kitabu kɔnɔ min ye fatawa ye a sɔfa sabanan a juzu filanan ale ko tuguni wa qala bi annahu akhrajahu tirmizi wa sahhahahu a ko tirmizi ye hadisa in lakali a tilala ka hadisa in saha n'i m'a ye o kitabu in kɔnɔ unzur masailu tis'a kitabu min tɔgɔ ye masailu tis'a o sɔfa bi naani ni wolonfilana safa saba in n'i y'a da yɛlɛ i bɛ taa kumakan in sɔrɔ yen wa tugunin safa bi naani ni seginna ta i b'a ye tuguni k'a fɔ anna aba hureyirata ko aba hureyira min filɛ kira ka sahaba hadisi lagalilaba in kana lahu khaytun ko gari dɔ tun b'a bolo

o tɛ nɔmuruba ye a ye dan sigi a la a ma dan o ma ka tila ka nɔmuru k'a la tuguni est ce que ni abu hureyira ye nin kɛ ne ko ko minnu bɛ dan sigi wurudi la k'o ye bida ye walima ka dan sigi bato la k'o ye bida ye o kɔrɔ ye ko kira ye bida kɛ Umar ye bida kɛ abu hureyira ye bida kɛ kira furumuso fana ye bida kɛ ni kumakan in ikrima de y'a lagali ni yɔrɔ in fana i bɛ kɔlɔsi dalilu sɔrɔ a kɔnɔ kɔlɔsi b'an bolo bi nɔmuru de b'a la walasa an ka se an ka bato kɛ n'a ye abu hureyira tun kɛ n'u ka gari gari de ɲini gari sirida ba kelen a bɛ wurudili kɛ n'a ye ne hakili la o ni kɔlɔsi bɛɛ ye kelen n'o bɔra yen wa jaa fi kitabi kitabu dɔ bɛ yen kumakan nana o kɔnɔ kitabu min tɔgɔ ye jamiul ulumi wal hikami a sɔfa kɛmɛ saba ani bi naani ani wolonwula o kitabu ye a b'a kɔnɔ qala abu hureyirata ko abu hureyira ko a ko inni la astaghfirullaha a ko ne abu hureyra min filɛ ne bɛ yafama deli kɛ ala fɛ wa atubu ilayhi awa n bɛ tubi ka taa ala ma kulla yawmin dongo don alfa marratin siɲɛ ba kelen dongo don a bɛ yafama deli kɛ ala fɛ dongo don a bɛ tubi ka taa ala ma siɲɛ ba kelen ne hakili nin bɛɛ ye dansigi est ce que n'a fɔra bi e ninnu ye dansigi kɛ n'a fɔra bi k'an ye dansigi kɛ o ye baasi est ce que mɔgɔ bɛ se ka ban wurudiw la nin kama mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'i bɛ ban sɛk ahmad tijani ka wurudiw la nin kama ou bien sɛk abudul kadiri jeyilani mɔgɔ tɛ se ka ban wurudiw la nin kama n'o bɔra yen wa zakara ibnu kayimu jawuzi n'o ye sunamɔgɔw ka dɔnnibagaba ye ale ye lagali kɛ tuguni a yɛrɛ karamɔgɔ kan n'o ye ibnu tayimiya ye n'i y'a ye an bɛ ibnu tayimiya ta fɔ sabula minnu b'a la ka zikuru kɛ bida ye olu karamɔgɔ de don n'ale y'a kɛ ka ban hakili la u kan ka kuma dabila ibnu tayimiya ibnu kayimu jawuzi ko

ne hakili la bida ko kuma banna o banna pewu o y'a yɛrɛ ka kalandenw ye et puis tuguni k'a ko k'o bɛ kɛ walasa ka dusukun de ɲɛnamaya Allahu akbar li ihya il qalbi walasa mhm. ka dusukun ɲɛnamaya ne hakili la ni nin dalilu sɔrɔla bida ko kuma kan ka to sa Ustaz i bɛ se ka segin zikiri in kan ya hayyu ya qayyumu la mhm. ilaha illa anta n'i b'a kitabu kan a bɛ kitabu min kɔnɔ Madariju salikina i bɛ taa a dayɛlɛ i b'a sɔrɔ a kɔnɔ o kɔfɛ tuguni sunamɔgɔw ka ɲɛmaaba wɛrɛ bɛ yen n t'a dɔn n'a ye frère musulman tɔgɔ mɛn o sigibaga n'a tɔgɔ ye Hasanul Banna ale ka tɔn in jamakulu a y'a wajibiya u kan de sɔgɔma o sɔgɔma wulafɛ o wulafɛ u ka astaghfirullahi siyɛn kɛmɛ naam salatu ala nabiyu siyɛn kɛmɛ Naam. la ilaha illallahu siyɛn kɛmɛ allahu akbar ale tun y'a wajibiya u kan allah i y'a faamuya naam nin ye dalilu ye k'a fɔ n'a y'i diya naam i se ye nombre min ye o sigi wurudi la i k'a kɛ naam sisan i ye min fɔ ɲininkali filanan naam n'o ye lasirali koɲɛw ye Ayiwa, basi. an b'a essayer ka an da mɔgɔw la ayiwa baasi tɛ hakili la dalilu sɔrɔla wurudili kɛli la nombre la dalilu sɔrɔla o la maintenant an ka ɲininkali filanan ye min ye an b'a fɛ ka halisa walawalaliw sɔrɔ lasirali koɲɛw la alhamdulilahi lasirali koɲɛ kuma ka bon kosɛbɛ naam n'a bɛ wele asmaul mu'jama naam tɔgɔ minnu bɛ yen ni tɔgɔbaw don ismullahil azamu b'u la naam jinɛ tɔgɔw b'u la naam mɛlɛkɛ tɔgɔw b'u la tɔgɔ sugu bɛɛ b'a la allahu akbar fo an k'a dɔn k'a fɔ lasirali ko ka bon naam lasirali ko bɛ tilan tilan yɔrɔ fila naam

o de ye lasiraliw ye minnu ye jinɛ tɔgɔw ye walima fɛn dɔw tɔgɔ don walima kalo kalo tɔgɔw don walima mɛlɛkɛ tɔgɔw don walima boli tɔgɔw don tɔgɔ caman bɛ yen i b'a ye mɔgɔw bolo u t'a kɔrɔ dɔn u t'a bɔyɔrɔ dɔn jinɛ tɔgɔ don wa mɛlɛkɛ tɔgɔ don wa mɔgɔ dɔ tɔgɔ don wa ɲamantɔn dɔ tɔgɔ don wa boli tɔgɔ don wa u t'a dɔn u b'a wurudi fa bɛ taa wuli u la ten o tɔgɔ ninnu bɛɛ ye haramu

i t'a dɔn fɛn kelen min don kana a wurudi fewu o ye tilayɔrɔ fɔlɔ ye an k'an janto o la tilayɔrɔ filanan o de ye tɔgɔ ye min bɛ daga o ye jumɛn ye fa huwa ma kana min al asma'i suryaniyya o de ye tɔgɔw ye minnu ye suryaniyya tɔgɔw ye i bɛ suryaniyya dɔn parce que kuranɛ jiginna ala tɔgɔw de b'a kɔnɔ

ko ilhamu tigi u b'a yira k'a fɔ ilhamu ye tiɲɛ de ye waliyu minnu tɛmɛna u ye fɛn caman sɔrɔ ilhamu sira fɛ i n'a fɔ kuranɛ kɔnɔ mm. ismullahil azamu dogolen b'a kɔnɔ ni waliw y'a ye n'o ye alif lam ra kaf ha ya ain sad ta sin ha mim kaf nun harfu tan ani naani a bɛɛ ye nɔɔrɔ de a bɛ wele lettre lumière lettre lumière ala tɔgɔ girinmanba don an bɛna s'a ma ɲɛfɛ
aw kana wurdan sunna walima a kɛra wurudi ye min ye kira ka sunna ye o dɔ ye jumɛn ye hamim la yunsarun hamim filɛ nin ye kɔrɔ t'a la n bɔra ka
lettre lumière minnu f'i ye n'a gorilen don kuranɛ daminɛ na hamim y'o dɔ de ye ma kaf ha ya ain sad bɛ yan alif lam ra bɛ yan alif lam mim bɛ yan kira yɛrɛ ye hamimu ta k'a baara walasa an k'a dɔn k'a fɔ a tɛ yen gansan ni kira ka ni kɛlɛ tun bɛ yen shi'aru kɔrɔ ye mun ye i b'a sɔrɔ kɛlɛbolo fila ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ kelen bɛ yen kumakan dɔ de b'u bɛɛ bolo bɛɛ bɛ kule n'o de ye bolo dɔ in fana kumakan dɔ b'u bɛɛ bolo bɛɛ bɛ kule n'o de ye slogan bon silamɛw ka slogan o de tun ye hamim la yunsarun
ko ka hamimu to yen kafiriw tɛ gagner fiyewu O b'a jira k'a fɔ hamimu tɛ gansan ye, siga t'o la, n'i y'a ye an ka waliyuw bɛ ka ismulaahi azamu nuuraani, naamu, ka commentaire sugu bɛɛ k'a kan, naamu, dɔ wɛrɛ tɛ o gundow de b'a kɔnɔ, siga t'o la, n'an bɔr'o la, naamu, ee ou bien sigatul kutubaniya alikayisiya alimansuba ila baadi kibari ulama, naamu, ee ismulaahi azamu nuuraani sira dɔ bɛ yen, naamu, u b'a wele sigatul kutubaniya, naamu, o kɔrɔ ye mun ye ko kutubuw ka sira Alahu akbar waliyu n'a fɔra waliyu waliyu fana ka kutubu bɛ yen waliyu fana la ɲɛmɔgɔw de bɛ wele kutubu naam k'olu b'a wurudi cogo min na o fana bɛ yen Alahu akbar u b'a wele kayisiya Alahu akbar harifu tan ni naani don o minɛna ka bɔ Sɛki Amadu Tijani na Alahu akbar a b'a ka sɛbɛnni baw la sɛbɛnni minnu ye man di naam walima sigatul ahamiyatul nuraniya naam sigatul ahamiyatul nuraniya min ni n'an b'a kuma na sunu bilen ahamu sakaku hala u yasun tan ni kelen a tan ni naani fana bɛ yen o bɛ mɔgɔw bolo su ani tile a bɛɛ bɔra nin lɛtiri ninnu de la ninnu bɛɛ ye fɛn ye waliw ye minnu gori dɔ wɛrɛ bɛ yen tuguni u b'o wele ko solatu narijisiyatul imbariya narijisiyatul imbariya ye solatuba ye solatu min n'a talen don ni lettre lumière ninnu dɔrɔn de mɛ n'i t'a dɔn i b'a kalan k'a ban i tɛ foyi fa f'i k'a da dɔnbaga de ma a b'a kelen kelen bɛɛ bɔ a kɔnɔ k'a jir'i la bi solatu min don n'i y'a dɔn a ɲɛ bi naani ma i tɛ siri mɔgɔ la fo k'i sa i tɛ siri mɔgɔ la fo k'i sa bon ninnu ye fɛn ye waliw ye minnu fɔ dɔwɛrɛ bɛ yen tuguni o bɛ wele ismul masun almaruf bi mafatihil kunuz

kɛnsin ayi dɛ mafatihul kunuz a danbelen bɛ ka taa ala ka waliju min ma o de bɛ wele ko shazili abul hasan shazili walijuba don ale ka nin tɔgɔ in ale de ko ko tɔgɔ wolonwula ale b'a fɔ waliju tɛ ala ka dugukolo kɔ kan min b'a kɔrɔ dɛ o de bɛ wele mafati

o ye hizbu bahri ko baji hizbu
o kɔrɔ ye mun ye baji b'i n'a fɔ fɛn bɛɛ bɛ hɛrɛ bɛɛ bɛ fɛn min kɔnɔ ko n'i y'a hizbu sɔrɔ k'a dɔn don de i b'a kalan fɛn don a ma se mɔgɔ k'a fɔ k'a nafa ye nin ye parce que walijuba minnu ta don fɛn tɔgɔ yɛrɛ b'a kɔnɔ tɔgɔ min ni suruyaniya don ahma hamisa atuma tamisa olu ye walijubaw ye u b'a dɔn suruyaniya ninnu ye fɛn min ye tɔgɔ minnu jiginna eberekan na bon n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ yen

sɛbɛnden dilan ka étoile in dilan ka sɛbɛnniw k'a kɔnɔ o ashkali saba in a bɛ kuranɛ kɔnɔ mɛ mɔgɔ caman t'a yɛrɛ dɔn i b'a sɔrɔ sin don étoile ni fɛnw k'a sɔrɔ ala ye goroli de kɛ depuis sulemana tile bisimilahi azamu don a bɛ kuranɛ kɔnɔ n'i y'a dɔn dɔrɔn ala dugulen tɔgɔ b'i bolo
mɛ i bɛ ashkali saba ninnu dɔn e kɔni b'a dɔn yɛrɛ ye parce que a b'i ka liburu dɔ kɔnɔ o sin wolonwula ninnu an kan ka jateminɛ de kɛ pourquoi a bɛ tubabuw ka darapo kan étoile ninnu ani dièse ninnu o kɔni
hali téléphone na a b'a la étoile ni dièse a bɛ fɛn fɛn na a tɛ bin a bɛ fɛn fɛn na a tɛ bin i ma Maroc darapo ye Arabie Saoudite darapo lajɛ i m'a ye tubabu jamanaw kan u b'a fɔ ko ni misiri jɔla k'an kana an ka manaru k'a kan parce que étoile in de bɛ manaru kan dama dan' a bɛ yen misiri ninnu ko tɛ dabila u b'a kɛ tɔgɔ ye dɔrɔn k'a kana k'a kan k'a n'u ka jamana sariya tɛ taa nkalon a b'u ka darapo kan n'an bɔra o la tɔgɔba wɛrɛ bɛ yen tuguni
o ye barohutiya ye suruyaniya tɔgɔ dɔ don a fɔ ko barohutu n t'a dɔn n'a y'a tɔgɔ mɛn a kuma kɔni ka ca mɔgɔw bolo a bɛ bɛɛ bolo fan bɛɛ o basi de ye ashkali saba in ye n'i ye barohutu dɔn n'i ma sin wolonwula in dɔn i tɛ foyi dɔn a la barohutu bɛ mɔgɔ caman bolo bi n'an bɔra yen
an bɛna
fajashun sazakazu
i b'a sɔrɔ a den ninnu fardun jabarun shakurun mɛ n'u sera yɔrɔ de bɛ yen ko sawabu o kɔrɔ de ye fini feerela a fɔra aa sheikh yakubu digiro k'an k'o bila pewu a bɛ lasirari la a mɛnna ko k'a kɛ sabitu o la an k'an janto la fɛn caman bɛ yen an b'a fɔ ka ala wele n'an t'a kɔrɔ dɔn a bɛ gɛlɛya dɛ tɛ ka ala wele ko fini feerela o la k'an k'a yɛlɛma ka kɛ sabitu fardun jabarun shakurun sabitun zahirun khabirun zakiyun o de ka ɲi ka tɛmɛ fini feerela kan n'an bɔra o la
asmaul maktuba dɔ bɛ yen tɔgɔ dɔw bɛ yen a sɛbɛnnen bɛ khatul kufi la arabu ka sɛbɛnni cogo dɔ bɛ yen kufi don mɔgɔ caman t'a faamuya a bɛ daira kɔnɔ daira min tɔgɔ ye alawiya daira ye kori dɔ de a bɛ wele alawiya koriba don kori a daira in danbelen bɛ ka taa imamu ali de ma ali ibn abi talib a danbelen bɛ ka taa ale de ma a a sɔrɔla ale de bolo ale de y'a bangebaga ye u b'a wele junnatul ulama ko n'i kɛra dɔnnibaga ye i ka garanti ni i ka porotesi de yan n'i kɛra dɔnnikɛla ye dɔrɔn f'i ka nin dɔn o ye wajibi de y'i kan f'i ka ɲini k'a dɔn o ye junnatul ulama i ye o danbelen bɛ ka taa imamu ali ma bon ninnu ye lasirari ye
n'i y'a mɛn nin fo mɔgɔw k'a dɔn u ka kan ka ɲɛsin minnu ma k'a ɲini k'a ɲɛ dɔn n'an bɔra o la maaba caman ye e, nin sira ninnu daga mun de la ajazahu baaduhum sikatan bil awliya il atqiya il arifin maa caman y'a dagandi ka sababuya kɛ u dalen bɛ ala ka waliyubaw la
kumakan ninnu minɛna waliyu minnu na Ka sababuya kɛ n'i y'a jateminɛ fɛn fɛn bɛ bɔ waliyu ninnu bolo o man ka kɛ haramu fɛn fɛn bɛ kɛ bɔ waliyu ninnu bolo o man ka kɛ suya ye fɛn fɛn bɛ bɔ u bolo a man ka kɛ filankafoya
ka sababuya kɛ tuguni wa li anna asma allahi laysat mahsuratan fil kurani wa sunna fo an k'a dɔn k'a fɔ ala tɔgɔw dan tɛ kuranɛ ni sunna
ala tɔgɔw dan tɛ kuranɛ ni sunna to yen nɔ ala ye kitabu tɛmɛnenw an ka limaniya tɛ dafa fo an ka limaniya bɛɛ la an ka tugu cidenw bɛɛ kɔ ciden tɛmɛnenw dɔnniw de jiginna u ka kitabu kɔnɔ n'olu bɛɛ ye lasirariw de ye fiha asmaun rabbaniyatun bighayri lughatil arabiyya ala dugulen tɔgɔbaw b'a kɔnɔ minnu tɛ arabukanw ye n'a fanba ye suruyaniya ye dɔw ye ebre ye i n'a fɔ bibulu kɔnɔ ili bɛ yen yɔrɔ dɔ bɛ jésus yɛrɛ b'a fɔ ili ili pourquoi m'as-tu laissé waati min a gengelen
a b'a fɔ ko ala ala pourquoi i ye n labila o b'u ka bibulu kɔnɔ mɛ an t'o kan dɛ o bɛ bibulu kɔnɔ mɛ ili in de kɔrɔ ye ko ala a faamuyala jabrail arabukan tɛ o jibrila min tɔgɔ b'an bolo arabukan tɛ ebre de don mikail azrail ninnu i n'a fɔ tuguni yahuwa o bɛ tawurata kɔnɔ o bɛɛ ye ala tɔgɔw de ye elohim bɛ yen aluhim bɛ yen ahyahim bɛ yen ahya sharahiya bɛ yen adunai bɛ yen asbauti bɛ yen ali shadai ninnu bɛɛ ye alahu taala tɔgɔw ye kitabu tɛmɛnenw kɔnɔ n'an bɔra yen ilin jabrail bɛ kɔrɔ min di arabukan na o ye rajulullahi de ye ko ala ka cɛ
ala ka ala ka cɛ ala ka cɛ jabra kɔrɔ ye cɛ ilu kɔrɔ ye alahu l'homme de dieu voilà l'homme de dieu alahu akbar i y'a faamuya naam amanawil dɔ bɛ ko emmanuel wa amanawil mm-hmm. voilà mm-hmm. o kɔrɔ ye an ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ alahu hébreu wala diya alahu akbar o y'o kɔrɔ ye naam bon eh, ismail filɛ nin ye naam i ɲɛ bɛ eh, kira ismail alayhi salam naam kɔrɔ de b'a tɔgɔ la alahu akbar yasma'u llahu ko ala b'a mɛn han o de y'o ye ni i- a tɔgɔ bɛ mɔgɔ min na o kɔrɔ ye ala ka maa mɛnni Allahu n'a ye fɛn o fɛn akbar. fɔ ala b'a mɛn Allahu akbar Ismaïl. Mhm. a Ismaïl.
bɛ fɔ de yasma'il n'i taara hébreu fɛ yen Naam. yasma'il Naam.
n'i y'a fɔ arabukan na a bɛ kɛ ismail Naam. o kɔrɔ ye ala bɛ maa min mɛn Allahu akbar dɔ wɛrɛ bɛ yen nasna'il Naam. o kɔrɔ ye ala ka sɔnni ata'ullah Hmm? bon ninnu bɛɛ ye fɛnw de ye kɔrɔ bɛ minnu na Naam. a jiginna kitabu wɛrɛw de kɔnɔ Naam.

i b'a sɔrɔ tɔgɔ minnu don a fanba ye tɔgɔ kalamanw de a fanba ye lumière tɔgɔw de ye u ka kalan
wa tuguni dɔw ye layidu ala tɔgɔw de
jinɛw ye layidu ta tɔgɔ minnu kan masa sulemana tile jinɛw ye layidu ta ye parce que a y'u kolo tɔgɔ dɔw kan k'a fɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a wurudi diɲɛ ko o ko la u bɛ taa kɛ n'u ma taa kɛ dɔrɔn tɔgɔ in b'u jeni o tɔgɔw bɛ yen o tɔgɔ ninnu i b'a sɔrɔ Naam. lam yunazzilaha arrahmanu ala man arsalahu rahmatan lil alamin Naam. Allahu taala m'a jigin nabi ɲuman kan a ye min kɛ hinɛ ye mondu bɛɛ lajɛlen ma Allahu akbar.
i b'a sɔrɔ tɔgɔ kalaman caman bɛ yen a ma jigin kira kan Han? ka sababu kɛ kira kɛra hinɛ de ye mondu bɛɛ O ma ye tɔgɔ tiɲɛ minnu ye. ye hinɛ tɔgɔw ye Allahu olu akbar. jiginna a kan mais ninnu jiginna nabi ɲuman tɛmɛnenw kan Naam. o de kama Mm. a bɛ wajibiya wurudikɛlaw fɛ minnu bɛ suruyaniya ninnu wurudi Naam. u k'a ɲɛɲini a dɔnbagaw bolo kosɛbɛ Allahu akbar. k'a ɲɛɲini k'a dɔn n'a sɔrɔla jɛngɛ t'a kɔnɔ walima yɛlɛmaw t'a la walima dɔ faralen t'a kan walima dɔ bɔlen t'a la bon min filɛ o tɛ ko dennin f'i k'a dɔnbaga ŋanaw de ɲini
ni pour que i k'a dɔn k'a fɔ tɔgɔ tɛmɛnenw baarali a bɛ daga kira ka dugawu dɔ bɛ yen kira ka hadisa sahalen na a b'a fɔ Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsaka a ko Ala n b'i deli ni tɔgɔ bɛɛ ye maadaama e tɔgɔ don n'i y'i yɛrɛ wele n'a ye aw anzaltahu fi kitabika walima i y'a jigin i ka kitabu dɔ kɔnɔ aw allamtahu ahadan min khalqika walima y'i ka danfɛn dɔ ladɔnniya la o kɔrɔ ye mun ye waliw b'o la ciden tɛmɛnenw b'o la bɛɛ b'a kɔnɔ n'i y'o to yen nabilayi suleyiman n'a ye dɛmɛ ɲini kɛ a ka mɔgɔw ni jinɛw fɛ ani balikisa ka fɛn na a ko jɔn bɛ se ka taa balikisa ka masasigilan ta ka n'a di yan

kuranɛ dɔnni b'a yɔrɔ kitabu dɔnni b'a yɔrɔ o ko ana atika bihi kabla an yartadda ilayka tɔrfuka a ko ne bɛ na n'a ye i ma sani k'i ɲɛ kami ka ɲɛ kami dɔrɔn min na sulemani y'a ɲɛ kami k'a yɛlɛ a ye fɛn bilalen a kan mɛ ala ye cɛ mankutu ni mun di a ko kitabu dɔnni bɛ maa min o kɔrɔ ye kuranɛ dan tɛ k'a fɔ

o tɛ bɛn fiyewu adamaden man ka foyi wele k'a bato ni ala tɛ
adamaden man ka foyi wele k'a dɔw bɛ fɛn caman fɔ a to ni ala tɔgɔ ka jan ɲɔgɔn na dɛ ne k'o de fɔ ni e bɛ taa ɲɛɲini a dɔnbagaw fɛ n'i y'a sɔrɔ la ala tɔgɔ tɛ i b'i yɔrɔ janya la ala tɔgɔ dɔnbagaw dɔnnen don jamana in na lasarari dɔnbagaw dɔnnen don n ye min fɔ ko tɔgɔ dɔw bɛ yen ko layidu talen don a kan n b'a yɔrɔ walawala tɔgɔ dɔ bɛ yen u b'a wele ahadul kadim ko layidu kɔrɔ Hmm. layidu kɔrɔ n b'a hmm. daminɛ ala tɔgɔ mugan ani dama dama de mɛ daminɛ ninnu n b'a kori dɔrɔn minnu b'a lamɛn u b'a faamuya k'a fɔ n kamini min ye a fɔlɔ ye birihatihim ye kɛririn tatlihim turanin o ye fɔlɔ naani ye hmm. o tɔgɔ ninnu n'i y'a dafalen fɔ yan sisan jinɛ fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ seli dɛ
ni fɛn fɛn y'a mɛn o bɛ bin ka kuli fo i mago bɛ fɛn fɛn na f'u ka t'a ɲɛnabɔ Allahu akbar. o ye layidu de ye u ye layidu min ta masa solomana bolo Allahu akbar. bɛn kɛlen don a kan ala dɔnnaba bɛɛ fɛ yen k'a fɔ ahadul kadimu Han. layidu kɔrɔ don Allahu ala akbar. dugulen tɔgɔw don Allah. ahadul qadim Naam. hali eh, eh, dɔnnibaga a dɔnba- a dɔnbaga ye maa minnu ye Ahan. n'i ye n'a fɔra ko muso filɛ nin ye ko kabi ala y'a d'a ma den sɔrɔ

arajo la kuma don segin tɛ k'a kan ayiwa baasi tɛ sisan o sen fɛ wala tɔgɔ wɛrɛ bɛ yen tuguni mɔgɔw ka kan ka ɲɛsin minnu ma minnu ni mankankolo jitaw tɛ kelen tɔgɔ dɔ bɛ yen u b'a wele kanzu sɔlihina ko maa ɲumanw ka nafolo bon alabatolaw ka nafolo bon don i y'a faamuya o de ye huwa Allahu Muhammadu huwa Allahu Muhammadu n'i y'a hindu bɔ a bɛ bɛn kɛmɛ ani biwɔɔrɔ ani kɔnɔntɔn ma kɛmɛ ni biwɔɔrɔ ni kɔnɔntɔn sigiyɔrɔma wolonwula o bɛ taa bɛn waa kelen ani kɛmɛ ani bisegin ani saba o de bɛ taa bɛn ala tɔgɔba in ma a daminɛ harfu fila ye a ba ye a laban ye waasa ye n'i sigil'a kan i b'i ka ɲɛnamaya hali ni maa kɛmɛ de b'i ka du kɔnɔ i b'a bɛɛ balo
n'i y'a ɲɛdɔn
o dɔribu de don a bɛ wele kanzu sɔlihina n'i taara Moritani jamana ninnu kan ani Algérie fan olu bɛ waso ni ninnu dɔ wɛrɛ bɛ yen tuguni ismulahi azamu suruyani an bɔra ka hébreu ta fɔ ismulahi azamu dɔ bɛ yen suruyaniya don alif lam mim bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn n'i ye alif lam mim hindu jate a bɛ bɛn bi wolonwula ani kelen de ma nafolo o bɛ wele arabukan na maalu n'i y'o fana hindu jate o bi wolonwula ani kelen alif lam mim ani nafolo A bɛɛ bi wolonwula ani kelen n'i y'o fila dɔribu kɛ ɲɔgɔn na n'i y'a fila multiplier bi wolonwula ani kelen sigiyɔrɔma bi wolonwula ani kelen a bɛ taa bɛn waa duuru ani bi naani ani kelen ma
a bɛɛ ye kelen alif lam mim ani nafolo a harfu bɛɛ ye kelen a hindu bɛɛ ye kelen n'i y'a gosi ɲɔgɔn na a bɛ taa bɛn waa duuru ani kɛmɛ naani ani kelen ma o bɛ taa bɛn suruyaniya tɔgɔba de ma i y'a faamu Libanɛw bɛ na an fɛ yan an bɛ nafolobaw y'u kun u ma dɔwɛrɛ cɛ siga t'o la libanɛw bɛɛ ye nin de ɲɛɲini u b'a baara k'a kɛ baguw ye k'a don tɛgɛw la u b'a di butigi kɔnɔ n'i taara sanni na
u bɛ nin de b'u bolo nka anw sigilen don mankankolo ci la an tɛ dɔnnibagaw ni kunfin dɔn bon n'an bɔr'o la tɔgɔba wɛrɛ bɛ yen u b'a wele asmaul bahatati
ko tɔgɔ minnu bɛ adamaden o jinɛ o ka bɛn na ta

maa o maa y'i kɛlɛ a bɛ taa lahara k'i to bon an b'a gori di n'i kɔni n'i b'a ɲɛ b'a ɲɛ u bɛ ɲɔgɔn na dɛ n t'a fɔ a ka girin n'a ye dɛ o yɔrɔ kɔni u bɛ ɲɔgɔn na dɛ o mana bɔ yen dɔ wɛrɛ bɛ yen tuguni u b'a fɔ sirrul waqti
ko wagati gundo eri gundo n bɛ nin bɔ nin eri in na k'a sɔrɔ nin eri in na o ye jumɛn ye alahu muhamadu
o n'i y'o hindu bɔ Hmm. a bɛ bɛn kɛmɛ ani bi duuru ani seegin de ma Han? n'i y'o fara Naam. hayulu kayumu kan Naam. i b'a dɔn n'i kɔni ye an mankan mɛn yɔrɔ o yɔrɔ i b'a fɔ ko hayulu kayumu de ka bon ni ala tɔgɔ bɛɛ ye an b'o mankutu fan An b'o- an b'o fɔ. an y'o ye seegu la awa an yɛrɛ b'o kan Naam. hayulu kayumu hindu ye kɛmɛ ni bi wolonwula ani naani Naam. n'i ye alahu muhamadu fara o kan Naam. hayulu kayumu hindu o de bɛ taa bɛn amuwalu duniya ma ko diɲɛ nafolo bɛɛ

u t'a fɔ k'a bɛ Mayiga u t'a fɔ k'a bɛ fa wuli mɔgɔw la u b'a fɔ ko ni i tɛ sigi a kan ka bɔ a kan ni bolokuru ma bɔ i kɛrɛ la dɔw t'o fɔ o ye tiɲɛ ye mɔgɔ caman b'a fɔ voilà mais o y'a dɔnbaliya de han ni mɔgɔ o mɔgɔ ye hamu dɔn naam k'i janto a tanaw la i b'i si bɛɛ kɛ hamu kan i bɛ sa i denw n'i mɔdenw b'u si bɛɛ k'a kan a tɛ maa kelen dɔn allahu akbar hamu tiɲɛ de ka d'a ye han ala y'a jira karisa fa la k'a ka sigi a kan o sigila a kan denw b'a ta o sira fɛ ka kɛ
ka bɔ mɔkɛ la ka na denw na ka na mɔdenw la bon ale ye tɔgɔ min ye n'i y'a kɛ lasaratigiw ta ye ka to ka taa karamɔgɔ fɛ u bɛ papiyew d'i ma kɛmɛ taara i y'a ye cogo min na i b'a kɛ ten man ni kɛta ban ni maa min y'a sɛbɛn i t'a bɔyɔrɔ dɔn i t'a dɔn a sɔrɔla cogo min na i bɛ fa wuli yɛrɛ la k'i yɛrɛ mago sa i b'i yɛrɛ mago sa o la sisan ahamu nasira dama damaw bɛ yen an b'an da maga u la minnu ye kisɛw ye naam ahamu arabata alisu bi naam t'a dɔn n'i y'a tɔgɔ n'aw y'a tɔgɔ mɛn n tɛ commentaire ba k'a kan dɛ ahamu murabawul wala i bɛ naam ee sheikh bekayi kunta naam aw y'a tɔgɔ mɛn ala ka wuli naam an y'a- an y'a tɔgɔ mɛn dɔnnen don ni nin tɔgɔ in ye kosɛbɛ a ye kitabu min sɛbɛn n'a bolo ye a bɛ ne bolo

A bɛ faamu ee a ɲɛ bɛ commerçant ba ninnu caman na, han, ani waritigiba ninnu ni faamaba ninnu jɔyɔrɔbatigi ninnu, anhan, kana taa gosi u la ko école denw don dɛ, han, u ye école de kɛ u sigilen bɛ ten u dan ye Ala de ye jɔyɔrɔ d'u ma kana a kɛ dɛ, han, u b'a ɲɛɲini dɛ, o fana bolo bɛ kisɛ kan, o mana bɔ yen, Alahu akbar, ahamu kabsiya bɛ yen, han, n'i ye o de ye ahamu hijabu ye hijabu min fanga ka bon, Alahu akbar, tɔgɔba ninnu fɛn o fɛn filɛ nin ye protège de b'a bɛɛ la, naamu n'i taara a kalan i b'a n'a porotezi kalan k'a bɔyɔrɔ kalan k'i sigi a kan
a porotezi in nasira dɔ bɛ u b'a wele ko kabisiya n'i y'a kɛ i n'i denw n'i mɔdenw hamu t'aw si kɛ
janmaya bɛɛ fo n'i y'a kan'a tana kɛ dɛ
parce que bi an bɛ wagati min na moriden min mana dasara mana ɲamu bolo tile fila dɔrɔn kɛ jɛnɛjɛla waɛ parce que muso cɛ ɲumanw de bɛ su ka su a laban bɛ dɛsɛ k'a yɛrɛ minɛ n'i dun y'o kɛ hamu na maa m'i faga i y'i yɛrɛ faga Maa m'i faga i y'i yɛrɛ faga n'an bɔra o la siigatul kutubaniya n y'a kuma f'i ye sheikh amadu tijaani ta de i y'a fɔ o mana bɔ yen kun fayakun nasira fana bɛ yen dawatu suryaniya alihamiya bɛ yen miftahul asrar dɔ bɛ yen ko ee an bɛ lasirali minnu yɛrɛ ka k'olu fana kilew naam gundow kilew naam o fana ye ahamu nasira dɔ ye hmm?
ahamiyatul kubra fana bɛ yen naam kanzul awliya'i o ye o danbelen bɛ ka taa sheikh ibrahima ɲasi ma allahu akbar a duwawuba bɛ yen a kɛcogow b'a kɔnɔ a bɛɛ ye hamu de naam mɛ a dɔnbaga man ca dɛ a bɛ kitabu caman kɔnɔ i b'a n'i kɔni y'a ta kitabu kɔnɔ i bɛ to k'a kɛ dɔrɔn nka hmm. i bɛ mɛɛn sanni i ka yeli kɛ dɛ

karisa n'i weele dɔwɛrɛ tɛ mago bɛ la haramu jumɛn b'a la jinɛ silamɛ weele a mana wari d'i ma o haramu e bɛ kuranɛ de kalan k'a weele b'a weele a bɛ na u n'a ɲɔgɔn caman ahamu filɛ nin ahamu nasira dɔ bɛ yen manɔgɔ manɔgɔ de bɛ ɲini a baara bɛ kɛ o de la i sigi tapi min kan ka wurudi kɛ i bɛ manɔgɔ in su don duguma ka wurudi tile wolonwula tile wolonwula bɛ dafa dɔrɔn i sigilen a b'a fɔ ko salamu alaikum manɔgɔ ye ala b'a yɛlɛma ka kɛ kadimu ye i kun awɔ fo ka taa i sa a bɛ tugu i kɔ n'i denw bɛɛ i mago bɛ fɛn fɛn na a b'a manɔgɔ kelen kelen Manɔgɔ kelen kelen
nka nasira de bɛ yen dɛ n'i t'a dɔn n'i taara manɔgɔ ta k'a k'a kɔnɔ
ni min y'i sɔrɔ
bon nin ye fatiya nasiraw bɛ yen sɔlatu ninnu nasiraw bɛ yen a bɛ a bɛ fɔ ninnu ma de ko waliju ka kan i b'a wurudi i bɛ kɛ waliju ye ee n ko ee n bɛna se tɔgɔ dɔn n bɛ segin sira ma fila ayi n tɛmɛna a kan sigatul kutubaniya naam ahamada tijani ko naam ale ye cɛ bi naani de kɛ waliyu ye n'a ye allah cɛ bi naani o Ha? tɔgɔ kelen o tɔgɔ kelen ale ye ala wele n'a ye cɛ bi naani k'o kɛ waliyu ye a ka kalanden ye. allahu akbar abdulkadir jeilani fana ta bi ustaz mais mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ kɛ waliyu fana ye o tuma ala de tɛ maa k'a ye Allah. ala m'a fɔ an k'a wele a b'an jaabi wa. han n'i y'a ka wurudi minɛ ka taa i bɛ kɛ waliyu ye dɛ Haa? maa minnu bɛ k'a fɔ bida don bida don bida ko in tɛ tiɲɛ ye u m'a famu bida fɔbaga m'a famu Allahu akbar mais n'a gɛrɛla dɔnbagaw la a b'a famu a b'a famu siga t'o la o mana bɔ yen dɔ wɛrɛ bɛ yen u b'a fɔ ko mizanul arifin ko dɔnnibagaw ka balansi naam fɔlɔ walijuw tun bɛ ɲɔgɔn peze n'u sigila baro la n'u ye ɲɔgɔn ye ou bien n'u bɛ lɛtiri ci ɲɔgɔn ma naam k'a lajɛ ne n'e la jɔn ka girin u tun b'o kɛ ni tɔgɔ min ye o de bɛ wele mizanul arifin naam o bɛ fɔ dairatul falakul asir naam n'e t'a dɔn dɔrɔn i waliju tɔɲɔgɔn b'a f'i ma n ka cɛ i ma i ma girinya ka n bɔ fɔlɔ dɛ Alahu ne bɛ nin dɔn han bon o bɛ yen hali bi Alahu ne b'o tɔgɔ ninnu na a fɔra mɛlɛkɛ min b'a nɔ a ka ca ni mɛlɛkɛ ba kɛmɛ han mɛlɛkɛ minnu b'a nɔfɛ bawo dayiratul falakul asir Alahu akibar n'an bɔr'o la Naam.
da'awatu sabasibu bɛ yen naam n t'a dɔn n'aw y'o tɔgɔ mɛn Sabasi. sabasibu i ye sabasibu tɔgɔ mɛn wa? ne y'a mɛn o duwawu naam Pour que i k'a faamuya a bɛ d'i ma dɔrɔn n b'a fɔ ko yari a minɛ i b'a kalan su na siɲɛ kelen k'i da ka sunɔgɔ i y'a kalan su na siɲɛ kelen k'i da ka sunɔgɔ a bɛ k'i kɔnɔ ko dugukolo yɛrɛ yɛrɛ de b'i da u b'a fɔ dugukolo yɛrɛ yɛrɛ wele français la cogo di tremblement de terre a b'i kɔnɔ ko tremblement de terre de b'i ka so kɔnɔ k'i to sunɔgɔ la i bɛ wuli hali mɔgɔ t'a f'i ye ale siɲɛ kelen n'i y'a kɛ dɔrɔn jinɛ bɛɛ bɛ sujudu bi

Kɛ bɛ ɲininkakali bɛ yan kɛ kelen sumajisi yatula anbari ɲ ye ne bɛ fɛ ka i ka kuma a kan sumajisɛ ne fɛ i ka kuma kan parce que n y'a ye ci ɲɛ ka furu kɔnɔ i ye ala tɔgɔba min fara fɔ n'o ye ila az ye ko o ba kɔnɔ tiɲɛ ka di ala ye n o ye a kɔnɔ mɛ n bɛ fɛ I ka nafa sɔrɔ sira dɔɔni fɔ an ye o la an bɛ se k'an yɛrɛ nafa ni min ye sabula o bɛ e bolo e y'a ye quoi e mako b'a nafa sɔrɔ sira de la sisan solatu narjasiyatul anbariya solatu don
a bɛ daminɛ ni harifu min a min bɛ tugu o la o ye ha ye min bɛ tugu o la o ye mimu ye ka taa fo ka taa harifu tan ani kelen dafa
i y'a faamuya fɛn min don i ko ka kuma a nafa kan tɔgɔ min don tɔgɔw tɛ ko mɔgɔ bɛ kuma min kan ka mɔgɔ bila k'a baara sabula tɔgɔ kalamanw de don f'i k'a n'a hijabu de ɲɛɲini pour que a kana i kɛlɛ i kana tɔɔrɔ solatu tɛ mɔgɔ kɛlɛ dɛ mais ale nafa t'i ɲɛ f'i ka ismul azamu ye wurudi de
san'i k'a kalan wurudi cogo de b'a la ni a niveau wurudi cogo dɔ bɛ yen i b'o kɛ n'i banna o la n'i taara se ha ma i bɛ solatu kalan fo i ka taa se ha ma wurudi cogo dɔ bɛ yen i b'o fana kɛ i bɛ solatu kalan f'i ka taa se ma ma wurudi cogo dɔ bɛ yen i b'o fana kɛ i n'a fɔ u bɛ yasin kɛ cogo min na mubini mubini wolo wolonwula ninnu a bɛ kɛ ten de ka taa fo ka taa ban
hakili faamuya bon nin ye fitinin de ye lasirari ko la dɛ an ka kuma kan an b'an si bɛɛ k'a kuma na nin ye dɔɔnin ye min an bɛ se ka an tɔɲɔgɔnw bilasira ni min ye aa sani an ka ɲininkali wɛrɛ tɛ yan I b'i kan kɔrɔta lasirali yɛrɛ ye fɛn min ye lasirali kɔrɔ ye de ko gundow secrets de ye
ala ala tɔgɔ gundo ala dogolen tɔgɔ yɛrɛ e yɛrɛ m'a mɛn tɔgɔ dɔw fɔla n'i y'a mɛn i tulo la dɔrɔn i b'a dɔn la parce que tɔgɔ dɔw b'a la ne yɛrɛ ma deli ka minnu mɛn kana nin mɛn n'a ta k'i bɛ taa kɔlɔsi ta k'a wurudi dɛ i taa ɲɛ o tuma